maintenant mali fana ye min kɛ o ɲɛna o ye jumɛn ye mali bɛna diɲɛ de ɲɛ jɔ algérie la sisan a y'a ka plainte don a contre la diɲɛ tɔnbaw la o ye jumɛn ye diɲɛ tɔnbaw ka sanction tɛ kun jamana si la ni puissance babaw tɛ i n'a fɔ russie ninnu Il suffit que dɔrɔn k'a fɔ ko comme Algérie bɛ ka terrorisme dɛmɛ k'u tɛ maramafɛn feere Algérie ma Algérie bɛ maramafɛn joli de dilan ah, Algérie filɛ nin ye ka fa fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ Poutine min foto filɛ nin Poutine Poutine de nɔ don mm-hmm. ale kɔni ale bɛ ka minɛn d'a ma bombe S ninnu mm-hmm. Poutine de y'a di Algérie ma o bombe S de bɛ jamanaw bolo jamana minnu labɛnnen don ni troisième guerre mondiale kɛra wuli fɛn minnu bɛ se ka kɛ Algérie b'a la a sɔrɔla irisi de fɛ u ka su ninnu u y'a sɔrɔ irisi de fɛ hali u ka renseignement irisi algérie ni irisi bɛ exercice militaire kɛ donc o b'a yira k'a fɔ algérie ka kɔgɔ irisi de nɔ don ɔ AES fana ka kɔgɔ jɔn nɔ don c'est la même russie donc o la a bɛ n'a fɔ drapeau jɛman bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ déjà u bɛ ɲɔgɔn sama sama tan mais a tɛ kɛ guerre ni nin kɔni kɛra guerre ka irisi to yen ça veut dire que irisi mago tɛ ni jamana si la bilen a mago bɛ dɔrɔn a ka intérêt mais an b'a dɔn irisi t'o jamana ye parce que azɛribajan ni okaraba bilalen ɲɔgɔn na putin y'a jira k'a fɔ ko ninnu jamana ninnu tun ye ale kɛrɛfɛ jamanaw ye a y'a ka char de combat ta ka darapo jɛman siri a caman a ɲɛma ka taa jɔ jamana ninnu fila ka frontière la k'u ka kɛlɛ dabila o kɛlɛ hukumu kɔnɔ je crois okaraba de don dɔ ka migi tournetɔ la taara tour kɛ turki a tour kɛ turki dɔrɔn turki y'a gosi o b'a yira turki fana tun sigilen don k'u kɔnɔ parce que n'i sigilen don k'a tigi kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ tan de i n'a fɔ Kɔngo tora ka patuli la wa ka alibatɔ tranteɛnɛ fu fana ye fcɛ sago ka don wda ka dɔrɔnda dɔrɔnda fana jigin parce que wda fana sigilen ka kɔngo kɔnɔ ɔ an k'a kɛ mali ka don an ka k'a ka don alize n'a don alize alizeiriri' gosisi alizeri sigilen ka mali kɔnɔ san dɔn b'a jira ka fɔ mali bɛ cɛsiri min na halisa an ka dɔ fara a kan si bɛ ka an ka ko ye halisa an k'an cɛsiri bon mali bɛ k'a kɛ kɛcogo min na nin de don mm. parce que ni algérie y'a ta mali ɲɛ kan ko mali siranna ale ɲɛ ko parce que k'ale puissance militaire a ko tɔgɔ tɛ dabila f'a ka kɛ tan de est ce que i bɛ ka n faamuya mm. nin de y'a kɛcogo ye i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la de diɲɛ y'o dɔrɔn de banna pewu o de la n y'a f'i ye n k'an bɛ ka maramafɛn min san halisa an ka maramafɛn san algérie ni moritani bɛ ɲɛdɔnya dɔw kɛ mali la ni terorisiw kɔ dogoli ye kun foyi wɛrɛ t'a la parce que u ɲɛ b'a la de u ka kapitali ci bɔmu tɛ mali bolo n'a sɔrɔla mali tun bɛ se ka bɔmu dɔ sigi tesaliti k'a ɲɛsin alger ma walima k'a sigi nara yanfan fɛ k'a ɲɛsin nuwashɔt ma i n'a fɔ corée du nord bɛ min kɛ ni Corée du Sud ni Amérique ye exercice militaire kɛ kɔgɔji min na a b'i to a fɛ dɔrɔn ka misili wuli ka taa cun o kɔgɔji kan k'a yira ale tɛ se ale fana b'a ka baara yɛrɛ la voilà tuma dɔ yɛrɛ la f'a bɛ misili pan Japon kunna a b'a pan Japon kunna pewu ka taa bin kɔgɔji la Japon ko k'a k'a dabila bon ni Mauritanie ɲɛ b'a la sisan ko Mali bɛ se ka Nouakchott bɔ kariti sanfɛ Algérie yɛrɛ ɲɛ b'a la n'ale y'a ta ci ni Mali y'a ta ci tiɲɛni bɛ don bɛɛ kun cɛnni bɛ don i b'a kalama k'u b'a dabila mun na états unis ni russie bɛ ɲɔgɔn fɛn u bɛ ɲɔgɔn sama sama mais u tɛ se ɲɔgɔn ma ayi o se ɲɔgɔn o tɛ se ka se parce que u bɛɛ b'a dɔn ni min kɔnna min ma o bɛ cɛnni don dɔ in est ce i bɛ n faamu nin ye donc an ka an sen bɔ maramafɛn fitinin ko la sa an ka don maramafɛn belebeleba la les armes logistiques la an ka don olu la les armes lourdes la an ka don olu la o dɔrɔn de b'an kɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ Wayi. irisi ka satan fɛn fɛn dilannen don a satan kelen ma deli ka ci diɲɛ kɔnɔ mais a bɛ mun de kama bagabagalikɛlan dɔ don n'a b'i bolo i bɛ bonya Wayi, wayi, wayi, siga t'a la. n'i tun ye irisi kɛ jamana dɔ ye sisan b'a sɔrɔ otan y'a wuli ka bɔ kariti sanfɛ Ee, pewu k'a ban pewu aziz est ce que y'an faamu o ye kɛnɛkan ko mais munna u tɛ se k'u afficher clairement ka kɛlɛ kɛ i b'a ye u b'a ye déclaration fu de kɛ il faut k'an k'an ka armée kɛ tan an bɛna wari bɔ ka don nin na putin bɛ mun de f'u ye Depuis kuma daminɛ Poutine ye kuma kelen de fɔ trop de communication tue la communication c'est pourquoi France ka communication salen don Poutine ko ko ni jamana fɛn fɛn y'a essayer ka Ukraine dɛmɛ ale kan k'i tɛ mɛn k'i ka jaabi kɔnɔ i ka jaabi bɛ d'i ma a banna est ce a bɛ segin a kan bilen ayi e b'a mɛn Poutine da ko OTAN bɛ ka min kɛ k'a k'a dabila ok c'est comme ça dans la vie i b'i yɛrɛ yira de siga t'a la i ye min ye i b'o de yira diɲɛ kɔnɔ u ye fu don an kunna irusi ko la an bɔra a kalama galon don u ye fu don an kunna burukina ko la an bɔra a kalama galon don fu dora an kunna mali ko la an bɔra a kalama galon don algérie n'a ka pisansi n'a ka pisansiya bɛɛ hali n'a sɔrɔ an bɛ bɔ de k'an ka dugu defan ni bere de an b'a kɛ c'est pas sorcier o mm. vietnam m'a kɛ contre la france